ahị ụkọ ahị ejimoke ahị okpaghi anachokere mma mma nụ ebe anyị nọ taa bụ ndị okogo amaeke ebịrịba ọ kwadebe sa emmanuel ọnụọha abụ onye ndị okogo ebe a gọnyị gọnyị ndewo so ya ome eh, eh, ezi aha ka ego ọhụ ụmụ ife ọ mini ọ dị ntụ meaning ya dị ntụtụ Hmm. kọwakebere anyị nke ole na ole nke ị ma nke mmanụ mụ, eh, eh, eh, ezi aha ka ego a bụ ile ọbọdụ ete ọma abụ m ikwu ụmụ ekịka ebịrịba ebe ike yọbụrụ m ife yọbụrụ m ife m m ga-eri eme ịla m nọ taa gbabla m ka elu nwamị bọbị ngino eji ma ezi afọ wadabasa m ma pensị bọ bịa lụrụ nwamị efe ọ bụkwa na mmadụ ịkwụba ịka ya ọtọ ọ ya bụ ezi efa ka ego dị na ọbọ mgbe eji okwu akpọ maka e- e- ezi aha ka ego ọ ma ụmarụ egwepụsa ndị ife mara ozugbo abịrịba amara ọ ndị wọdụ kacha mma ike ebe ọbụla ị basakwa ma bụ gacha lụrụ nwamị asị ka ị họ nwamị ga lụrụ ga lụrụ ọ ya bụ ezi efa ka ego ezi aha ka ego ọhụ Ọ, ifele ya dị ntụtụ ọ dị eme ka ọ kara onye na onye mego na ndụ gị emi ka gasị ebe a hee mba maọbụ lọ ha maọbụ tu abadị maọbụ any place at all ị chọrọ ịga ndị mmadụ ga-amakwa ndị mmadụ ebe ọbụla ị batara ha ga-eti onye ọkwa this man m onye a ama m nwoke ma onye a a very nice man na omume ya dị mma mụ this man ha anabata gị ebe ọbụla ị gara aga ọ bụrụ na ezi aha ahụ ka ego ọ dị ka mgbe mgbe ahụ bụ 1990 ọ mgbe m m gara ịlụ nwaanyị pụta m mba a n'ezi ahụ m garịcha garịcha ebe niile ha na-achọ m isma na garị ebe a ele ebe ọ na-achọ ya mba na ofu mba na ofu o- ofu ụlọ ebe ahụ tiachi lekwa so mụrụ ihe m hụrụ so mụ ihe m hụrụ n'ezi a ha jụrụ ihe a wogịrị m sọ nwaanyị sọ nwaanyị dị mkpa si lekwa m tụgharịa m tụgharịa ọnụ asị m na na nwaanyị ahụ dị mma m bịara ebe m chọrọ ịba n'ụlọ ahụ dị mma maka ezi afa ka ego maka ezi afa ka ego nke ahụ agaala ha bịazie mgbe m ga-ahụ nwatakịrị nwaanyị a ya jụ m na sị na m bịara gịnị m gwa ya ya sị m asị ka anyị kpọta mama ya na papa ya ya kpọpụta ha ha jụọ m nwoke m elee ebe i si bịa goro ị bụ onye ebe na-abịara ebe a m si asị m bụ onye ndị okogo hmm. ama ebe a hmm. sị m bụ onye ndị okogo owukwu na onye bụ onye wụnụ nna m ebe ahụ m kpọọ aha nna m ahụ ọ nụ aha ndị ahụ m kpọrọ aha a sị m okay okay hapụ n'ebe ahụ m na-aga na m erugo ihe m chọrọ kwado ebe a na m ga-enweta ya ọ ya na m ga-ejere na ọ bụkwa otu a otu aha nna m ahụ ndị na ọ bụkwa otu m dị na ha ga-abata n'ụlọ ahụ otu a bụ otu m si lụọ nwaanyị dabere dị kwa ya ọ bụrụ ma ya enwetago ihe m nara achọ maka gịnị